ee ndị be anyị daalụnụ unu anụgo n'ife na-afịa n'ịntanetị nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Blord um, etu o si na dị ndị Igbo ada akwụnyere ife ọjọọ hmm. kripto wụ ezigbo biznes ka ọ wụ n'ụdị ụwa anyị nọ na kịta kripto a na-azụ ị mara azụ ya ọ bawanyena ọtụtụ ndị ọgaranya nwekwaa ndị ọgaranya o buturu ebutu mana ife ọjọọ dị na kripto a na-azụ ụfọdụ ji eri ndị ọzọ ndị na-ejikewe eri ndị ọzọ ọ wụ ndị a sị na ha ya-enyere gị aka zụọ dị afịa ma ndị a mepere platfọm gasị ma ọ bụ app na ha na-enyere gị aka jee na market o nwere ebe na-aza Binance azụ dị afịa ọ hanwa wụkewe ndị na-eri ndị mmadụ nke etu o si wee dị kịtazi wụ na ọ dị ka MMM a bịa sị weta ego ehe na platfọm ha ka a na-azụrụ unu afịa ego ụfọdụ a na-efu nwanne anyị nwoke Blord anyị nụ na aka jie ụfọdụ sị na o bezi n'Ọka na ife ọ na-azụ kripto etu e si wee mata ọgaranya ka ọ wụ ọgaranya na nwa mana a bịago nwee complain gbasara ya nke Very Dark Man sị na ụfọdụ chisara ya ikpe sị ya na nekwe nekwe nekwe ego ha tinyere n'ụdị azụmaafịa na-efu n'ife gbasara kripto na ọ bụrọ etu e si wee kwue ka o si wee mee na ọ bụrọzi etu e si wee kwu ife maka biznes niile na ife niile anyị ghọtara na e nwere ka e si eme nke wụ nke etu a ka o si wee dị Very Dark Man nke onye ama ama na-akpụpụta ọtụtụ n'ihu akwụkwọ gbasalụ ime ọtụtụ ife ọjọọ wee kpọpụta Blord wee sị ya nekwe nekwe ife a na-ekwu maka okele ife i nwere ikwu e wee sị na Blord sị onye ka ị wụkwana ee eh, ọ dụ ka agụụ na-enye gị nsogbu onye ka ị wụ anyị na-eche n'ife a sị na o kwuru o were ya ka ife enweghị isi onyekwa ka onye a wụ ịjụ maka onye nyere ya ọnụ ikwu okwu mana etu o si wee dị kịta nya wụ nwanne anyị Blord aka ji eji ndị polisi ji ya ọ dị ka EFCC ee ịma na EFCC wụ ngalaba na-ene anya maka ndị na-eme ife ọjọọ gbasara ego ha na-eneba anya na etu o si wee dị ha na-achọ ịma na ife niile a ebubo niile ebo Blord na ọ wụ eziokwu um, ife m bịara ebe ikwu awụghọ ọ gịnị mere Blord ya eji na-anya isi with Very Dark Man mba ife m bịara ebe a ikwu ọ wụ um, na ogbu mma ya-ana na mma ogbu egbe ya-ana na egbe anyị na-ekwu ife a na platfọm na mgbede ụnyaahụ ụfọdụ asị he na ha na ndị gọọmenti naijiria tụkwa n'ofu nwanne anyị aka ha afụna na o nwere ego na a na-achọ ka achụta ya ka ọ bịazie na Lagos na ọ ka ọ na-akwụ nnukwu tax na ife niile a na-eme ọ ka achụbata ya ka ọ bịa na Lagos na ọ kwụwa tax mana ọ họ ife m chere ọ họ gọọmenti kpọpụtara ya ọ Very Dark Man delu petition si nekwo nekwo nekwo ife ndị mmadụ na-echisara ya ikpe gbasara Blord anyị ada-ekwukwa na Blord na aka dị ọcha ma ọ na aka ya adịghị ọcha mana ife anyị na-ekwu wụ anyị chọrọ ka eziokwu pụta ọ bụrụ na o nwere ka o si eme ụdị ife ahụ dịka ebubo eboro ya si wee dị ọ ya-eje zala ọnụ ya enwere ndị na-afụ maka ngalaba na-afụ maka ife gbasalụ ụdị ife ọjọọ ahụ eboro ya ebubo ndị be anyị ụnụ ma na ọtụtụ ụzọzi ka esi egwu ndị mmadụ chandụ ọtụtụ ụzọ ka esi aghọgbu ndị mmadụ nala ha ego ha Edmark abịagonu Edmark emechaana nalụ ndị mmadụ ego ọtụtụ luzuru ego ego nke ahụ ife a na-akọzi maka ya kịta anyị amaghọzi anyị amaghọzikwa ebe Edmark nọ ọ nọ naijiria ka ọ gbafuona mana ụfọdụ eluzugo ego ha MMM bịara o nwee ndị luzuru ego ha ọ ndị mmadụ na-eluzu ego ha ụfọdụ asịsịna ndị mmadụ asịsịna na etu esi wee kpọpụta Blord na etu esi wee kpọpụta ya ma etu aka si wee jiri ya na ọ imegide ndị be anyị anyị enye ohere ịzara ọnụ ya etu m si wee fụ mana ọ wụ na ọ na-eme ife eboro ya n'ebubo iwu obodo ya-emekwanụ ife iwu obodo kwesịrị ime si aghọrịzi na ndị be anyị anyị nọ n'oge ife isi ike abịakwa ndị be anyị na-achọ ụzọ ha ya esi wee gbanahụ ife isi ike a mmadụ abịakwa nọrọ n'akụkụ asị ha ọ wụ na Blord emeghị ife e boro ebubo mana ndị ngalaba a na-afụ maka ife gbasara ịkpa ego n'ụzọ ọjọọ ma ịda iwu gbasara ego ha ya enyomi ya anya n'ime ụfọdụ na-asịsị na ọ maka na onye Igbo ee ma ụfọdụ asị na ọ bụrụ nwa Tinubu kedu ife a ya eme na nwere onye enye nsogbu anụgo m ọtụtụ akụkọ enweghị isi ụfọdụ asị na ndị gọvanọ anyị na-achịgasị anyị na nwere onye nyere ha nsogbu na ha nwa ka eme ife ọjọọ mana unu nee anya ife ọjọọ niile a na-eme onye ka a na-emegido ndị a na-akpọ the common people ndị ogbenye ebe a ka a gbadoro ọkpa sị emegidozina ndị ogbenye unu akwadozina mmadụ ime ife ọjọọ wee kpata ego ebe a ka anyị gbadola ọkpa anyị achọghị ịma na a kpụrụ nwa Tinubu ma ọ na akpụghị ya onye ji ife ndị ogbenye hapụrụ ha ya onye ji ife ndị ogbenye hapụrụ ha ya unu nekwu anya o nwere ike ọ bụrụ na ndị a chịsara ikpe na nke Very Dark Man na ndị ahụ wụcha ndị be anyị mgbe a dịka a kpụrụ Ọjị Ụzọ Kalụ ụfọdụ ndị be anyị na-asị he emegido ndị Igbo emegido ndị Igbo unu nụrụ ego a na-asị o riri na ọ politiks mekwara eji wee gbapụta ya a bịa sị na a na-enyoba ya anya n'ife gbasara Theodore Orji nke chịrị Abia steeti a sị na a na-enyoba ya anya n'ife Obianọ nke chịrị Anambra ụfọdụ asị he he na-emegido ndị Igbo ndị be anyị unu o jikwa uche unu aka kelee ndị Igbo a na-emegido ọ bụrụ na Ọjị Ụzọ Kalụ Obianọ Theodore Ọjị na onweghọ nke chịtara ọfụma kelee ndị emegidolu ọ ndị be anyị a sị na e welu ego anyị e ji edozi obodo anyị ofu onye were ya tinye na akpa kelee ndị o megidoro ndị be anyị kezi ife mere a na-achọ ịnyoba ya anya n'ife gbasara ndị a ka e kpee ha ikpe ụfọdụ ewewe iwe onye nwa a na-achọ inyere aka ọ wụrụzikwa unu na-echekwa ha ndị mekpara unu ahụ unu ọ ma ụdị ego a na-eweta na steeti a na-esi na federal eweta n'etiti eweta federal gọọmenti eweta na steeti ụnụ ọ ma ụdị ego steeti na-enwe ofu onye akpali ya kpanye n'abụ ya ụnụ abịakwa gọọmenti abịa inyeba anya ngalaba na-afụ maka ndị riri ego abịa inyeba anya ụnụ nwa wụ ndị e riri eri abịakwa na-ewe iwe mba ndị Igbo ya ya na-akwado ee ọsọ ya wụrụ na asị na enyobeghị anya n'ife gbasara nwa Tinubu n'oriri ego ma ọ bụ onye dị etu a n'oriri ego eruo na nke ndị be anyị si nyoba anya si natakwa ego a wechiata ya na steeti anyị gasị alụ na-eme ụnụ akwadozina ife ọjọọ n'ụdị ọwụ na ọwụ na aka Blord dị ọcha emechaa ya mara ụnụ akwado anụgo m dịka m si gwa ụnụ ee na Blord maka na onye Igbo na-achọ ka ọ bịa Lagos kedu ụdị ife ndị Igbo na-akọ isi o mebirigasịla anyị ee ọ nya mere ji wee sị ka m mee ife onyonyo a ndị be anyị ụnụ emezina ka isi emebiri anyị onye riri ego ndị mmadụ na ọwụ na o riri ego ahụ n'ezie o kwesịrị ịgbọsị ya m na-ekwuri na hụ na gọvanọ gasị anyị ndị emeha ọfụma si kpụrụ ha mana ụfọdụ n'ime ụnụ ya-asị sị akpụrụna ha na akpụrụbeha ndị ugwu akpụrụ ha nata ha ego weta na steeti anyị ị makwa e, mmadụ one ọ ya-azụ nri asị gị na mmadụ riri 5 bilion ị ma akpa rice one ọ ya-ego na asị ka e gowere steeti akpa rice onye ọwụna famili ọwụna nwere ike iketacha ofu ofu ụnụ anọrọ ebe a ụnụ ka na-ebe agụụ ma na-atrai na-echekwa ndị ndị melụ dewere ụnụ n'ụdị ọnọdụ ụnụ nọ ndị Igbo ndị Igbo hee ebere ụnụ na-emerụ m n'ichekwawa ndị dewere ụnụ n'ụdị ọnọdụ ụnụ nọ ebere ụnụ na-emerụ m ee Blord Blord billionaire anyị si emetụkwana ya aka aka ya dị ọcha ọ ya aga ekpere anyị na-ekpe wụ ọwụ na aka ya dị ọcha si hapịa mana ọwụ na aka ya adịghị ọcha ya gbọsịa ife o riri ya gbọsịa ego ndị mmadụ niile o riri e ekpere anyị na-ekpe n'isi ya ndị be ebe a ka m sị ka m hapịa i nwee ife ị ya-ekwu n'okwu a tinye ọnụ kwa ngwanụ daalụnụ